episode si wee gaa ụbọchị taa ah, na mbụ anyị kwubu na na gold na-agbali elu based on the daily structure and eh, otu ahịa si wee zụọ mgbe weekend na na-abịa but ọ bịa bụzie mmadụ anya ka obodo Trump ji wee bidokwa ọgụ again ha na ndị Iran ndị Persia ọ na i lee anya ndị a na-akpọ Persia ndị a anara anụ ndo and eh, ọgụ ha na Amerịka ọ ya ọ ya anọta well well so ka anyị lee anya na the structure ka anyị maa ebe ife a nwere ike ịkpọtụ ụkwụ maka na the moment eh, ahịa wee mepe during a Sydney section anyị bidoro na-ahụ a very drop a sharp drop in price ka o si wee dakwa na gold ka o si wee daa na silver ọ na-ada nnọọ so ihe nọ n'ahịa wụ enye ndị ebe enye ndị ebe a enye ndị ebe enye ndị ebe a enye ndị ebe enye ndị ebe ihe nọ n'ahịa ndị bulls rigide rigide ha enye ndị bears bears rigide rigide ha enye ndị bulls Ị na-ewere mmadụ na-eme ihe egwuregwu. So ọ ya ma ị na-azụ afịa, ị ya ama ihe gbasara market structure, mara mgbe ahịa dị in a bullish phase or in a bearish phase. As long as afịa gold is concerned, gold is in a bullish phase. Ọ na i lee anya ebe a, ị ya afụ the market has created a W structure on two hours time frame here. Series of W structure, series of W structure, and this W structure, this is the neckline. breakout from the neckline of the W structure and price has retested the neckline and ife m na-ele anya bụ na ndị a na-a na-akpọ market maker nwee ike fa dọachikwa afia back again into this place around 3700 bịazie gbanyezie ya fim fa gbanyezie fim ebe a i ji anya gị confirmzie ya otu a ka ọ ya esi adị because the market e create go a bullish price action here o create go bullish price action here a double bottom a double bottom with bullish price action as well a reversal price action and this is the neckline and uh, ị fụ na o break go ya retest ya successfully beginning of the uh, July so ife m na-ele anya bụ na afịa ya abịaghachi back ebe a so most likely eh, otu m si afụ ya bụ that na o nwere ike during a New York session mmiri ya ebukwa again mmiri a mmiri amụma ebukwa again ị fụ na ọ ya ebutu price ebe a around 3884 during New York session ọ ya akpọtụ akpọtụ ọ ya akpọtụ akpọtụ so ka m ka anyị marka ebe a maka na otu m si ekwu ya ka o si eme otu m si ekwu ya ka o si eme so epredictkwere m ya taa na otu ọ ya esikwa daa mgbe m bịara afụ mgbe ahịa wee mepee bịa afụ na Trump ebidokwu na-atụkwa bọmbụ again ka o si atụ so mgbe a ka m ji wee maa na nsogbu ya-adị and ị bịa lee the structure anya ị fụ that na e nwere descending trend line ebe a descending trend line a abịa create a series of eh, lower low lower high lower low lower high and ọ na i leru anya mgbe afịa mechiri during a New York session on Friday, ị ya-afụkwa that na ife afịa a ga-eme was already predicted. So ị fụ ebe a na ị ya-afụ series of um, lower low lower high lower low lower high and uh, it wasn't a surprise. Ọ bụghị ọ bụghị ihe mberegede it's something that uh, is following a pattern. So ị bịa fụ na ka afịa si wee mepee, o followkwu that low, ị fụkwa ya, ị fụkwa ya, lower high lower low lower high lower low lower high lower low ọ na-eme nnọọ ọ na-eme n'otu a ka o si bido and this thing adị- akabedị complete ife ị na-afụ ebe a ife a esi ebe a nnọọ daa nnọọ daa nnọọ daruo ebe a 3885 3885 3878 ọ ebe a ka anyị agbanyezi film ebe a ebe a ka anyị agbanye film so ọ na-agbanye film ebe a ị bịa fụ that eh, it has broken the entire of eh, June the entire of June low Look, June low the ihe a lowest e nwere na June ebe a. So afịa bịa ebe a na ọ break of this structure while respecting the bullish price action ihe a ka a na-akpọ W lekwe W ebe a otu a ka o si adị ka m ka m ka m gbapụtara gị ya ka i ji anya gị fụ ya ihe a wụ ife a na-akpọ double bottom ife a bụ neckline ya e retest ha ana ya nwa biri ije nwụrụ ọla ọlago so ife a neckline ya so lekwa ka e si wee dị ebe a ka ị fụrụ ya so ife ya ife price mere ebe a now bụ ọ bịara na after o breakiri that neckline ọ bịa test ya successfully ka anyị jiri anya anyị abụọ wee fụ so that retesting of that neckline successfully is a sign igosi gị that na eh, enweghị ihe mebiri emebi so ka m si afụ ya wụ m na-afụ ma e nwe ike inwe retest for bearish continuation ebe a so ọ na e nwee bearish continuation ebe a ee eh, ọ na e nwee bearish e nwee e nwee bearish retest ebe a sorry ọ na o nwe ka price si wee bịa and ife m na-ele anya ebe a bụ that na market nwere ike create a scenario that eh, may look like oh ọ chọrọ ịzụ so o tinye ụkwụ ebe a now so let me explain very well so ife m na-afụ now bụ ọ na ahịa tinye ụkwụ ebe a now a lot of people abanye ebe a ọ dọghachi ebe a ka ebe a before gbanyezie fim create another w structure ebe a then gbapụnazie ebe a na-agbazi na-aga so ebe a ihe etinye ihe ihe ihe etinye ihe etinye uche ebe a maka na ebe a anyị enwe w structure ebe a already anyị enwego a pending w structure which is a reversal price action here on two hours time frame i lee ya anya ebe a agbanyegoro anyị fim ebe a lekwe fim agbanyere ebe a resistance drop create a support structure resistance drop, create a resistance uh, support structure, break out of structure, price came here, retest, and uh, most likely we could see a pushback into the structure and ọ na price wee tọọkwa ebe a ị fụ na e mezigo ka e si wee kwu then ọ na ọ bata ebe a na ị fụ na ọ bịa create a w structure tupu o sizi ebe a na-atiwaziri so ife ị ya afụ ebe a and uh, another thing again na back the current uh, demand structure

bịa maa ya iwu so ife ị fụ ebe a na i lekwe ya anya again on two hours time frame e nwere supporting structure as an evidence so ị fụ na ife a na-eme ebe a na e nwe ndị na-agba aka ebe that na-afụ ị na-afụ ị na-ele anya ebe a na ọ dị ka ọ na mgbago mgbago so ife ị fụ mere today na this touch mere today was uh, was not a coincidence it was following a, a, a preset uh, course ife a na-akpọ preset course now that na ndị omekome ndị a na-akpọ market makers Fa akago ife a ka ọ ya esi wee dị mathematically and otu ahụ ha si wee kaa ya. Fa etinyesị ebe fa ya azụ afịa na fa ebe ebe a ya ere ere. So otu ahụ ha si wee kwue otu a ka ọ ya esi adị. A na-ewepụ ya ewepụ. A na-ewepụ ya ihe. So ihe a- ihe anyị na-ele anya ebe a na ọ na ndị a nwee ike na market makers na push aka. Eh, a lot of them, you know, fa ma onwe fa. all the central banks fa ma otu fa si azụ afịa so ọ na ha bịa ebe a na ha tie ụkwụ ebe a fa draw ya ya back again a draw ya ya back again e take this eh, low out e take this one out ihe a wụ ultimate liquidity grab ka a na-akpọ ya a na-akpọ ya liquidity grab Ị- ịkọ mmadụ aka n'anya ị nara ya ihe ya gbafuo ọ ya wụ this one ịnara mmadụ ihe ya n'ike ihe a na-akpọ ya liquidity grab ị ghọtara liquidity grab bụ ị- ị- ịkọ mmadụ ihe nara ya ihe ị- ị- ịgbafuo ya ka price ya eme ebe a so a ya a ya eti mmadụ aka ebe a etie mmadụ aka ebe a nara gị ihe gị ebe a wee ma- market etigharị isi so ife a ife m na-afụ ife ya eme ebe a otu a m si gwakwa gị otu a ka ọ ya esikwa eme o otu a m si kwukwa otu a ka ọ ya esi eme Mm. ọ gaghị anyị anyị ewepụ ya ife otu a m si wee gwa gị otu a ka ọ ya esi eme anyị ewepụ ewepụ anyị etinye etinye otu a m si wee gwa gị otu a ka ọ ya esi eme so ka m lee ife anya na one hour ka m lee ma ihe anyị na-eme o nwere isi ma ọ bụ ihe egwuregwu ka anyị na-eme maka na ihe a na-eme ebe a awụ ihe egwuregwu so ka m correct the structure ebe a otu ọ ya esi wee dị mma ka o mee align then after that then m achọọ the cloning so the cloning wụ ife ya enyezi m the next possible place ọ na-enwe a pull back ọ na-enwe a pull back ka a complete the range ka efuru ebe a ka efuru fim m gbanyere ha ya na so ọ na afịa a na-enwe ka o si wee tipụ ọkwụ ebe a ị ya afụkwa that na ebe a nwere ike ịwụ the most likely next area of market reaction which might uh, go down to retest here create a W structure which is a bullish price action break out of structure and you see an ultimate uh, thrust in price so mgbe ọbụla ị na-afụ afịa afịa na like ịgbanye fim so ọ na agbanye fim a ya adị njikere

and eh, na ọ na-enye ihe ekwu then o nwe ka afịa si wee na-aga ị cool down na-eme ya observe like otu a m si wee na-agwa gị na ihe ihe a ga-eme na ose eh, eh, just like eh, otu anyị si wee kwuo na mbụ ihe mere ka anyị jikwa ekwuo na mbụ ji eme hụ bụ na na Amerịka bịa wee bidokwa na-atụkwa bọmbụ again so bọmbụ a ha na ndị Iran ya atụ ha ya atụgide ya till ha ga- ha ga-ahụ isi ya so ka a na-eme ihe a ee onye ọbụla ga-anọ na-ele ha anya so ka anyị lee anya ma this rally anyị nwere here now ma o nwere ike ipush price o nwe ka o si wee pushuo price into this eh, area anyị anọ na 4 hours time frame anyị anọ na 4 hours time frame wee na-eche ya so ka anyị nọrọ na 4 hours time frame this is uh, what i have uh, for 4 hours close so i think um, ebe a ya adị mma ka anyị lee anya on 4 hours ife anyị nwere on four hours so I think um, ọ na price nwee ka o si wee bata ebe a on four hours that is fair enough so ị nwee push in price 4050 it's uh, it's technically okay that na ị ya eclose the trade si na ya pụta ọ na i nwe ka i si wee nwee buy afịa zụgide nnọọ zụgide nnọọ from 3000 985 zụgide nnọọ zụrụ up to 4060 I think eh, that's uh, that's fair enough over 500 to 600 pips so at that point eh, ị ya na-ele anya ka i si ebe a pụta maka na i si ebe a pụta ị ya akwakwa m makwara maka na ihe nọ na ihe a wụ eh, a nara Pọl ewee nye Pita so ị ga na-adị ị ga na-adị alert at all time so ihe m na-ele anya ebe a wụ that na Most likely afịa ọ kakarịa ka o si wee gaa from from this area a nwere ike na-enwe a ga na-enwe break from here the way m si afụ ya here so it looks uh, very decent enough so ọ na ịbanyegoro ebe a ọ na afịa jisi ike ọ na o jisi ike garuo ebe a i ji wayọ pụta ya nwa pụta from the trade I think this is okay

further affirming this area as a potential buy floor so ọ na ị na-ele anya ebe a na price emego ebe a firm after break of structure price abịa kpụọ ụkwụ ebe a so ụkwụ ọ kpụrụ ebe a na a confirmation ịgwa gị that na ebe a njinji ya eji ebe a nsogbu ya adị ebe a so ihe ọbụla mee price wee dị ebe a ọ confirmation so ị ya scale down to lower time frame or 30 minutes or one hour so that eh, ị ya-ejide the movement ka o si wee dị so it's um, everything is uh, analysis I sent yesterday dịkwa correct eh, ya na nwoke mba amerịka fa ka na-atụ bọmbụ so eh, as long as ha ka na-atụ bọmbụ ahụ and ndị a ji key Strait of Hormuz ndị iran gbachiri ya agbachi fa sị na o nweghị ihe ọbụla bụ mmanụ ya agbafe So we'll continue to have a series of volatility in the market. But for now, I think I'm very optimistic that na anyị ya-enwe push from uh, the current uh, low which we had 3,000 you know 985 anyị nwere ike nwee push a 400 pip push into 4,030 uh, at most 4, 400 300 pip is fair enough you know between this Asian session and the Sydney session so ọ na-ele ya anya ndị ha Xi Jinping aha na ndị ke ha uh, you know uh, Australia ọ na-enwe ka fa si wee pushuo price ebe a I think Australian session and ndị ke ha Xi Jinping aha ya azụ ahịa so ọ na-enwe ka fa si zụọ I believe at this area the majority of their bulk eh, buyers ndị na-azụlite afịa fụ ebe a fa ya like ime extend their buying here in order not to get eh, struck out by London session ndị obodo Mama Eliza mama eliza ahụ ha ya ebido around 8 o'clock so o nwee ka mama eliza ahụ si wee bido afịa then fa nwere ike fụ ife a na-asị okay na ndị a na-achọ ịnwa fa ife a na fa turn ya back ka ọ wụrụ loss to them so ife ọbụla ha na-eme ebe a fa ya like ọ na ha zụgide ebe a zụgide ebe a ndị ke ha eh, Xi Jinping a ya a ya ewere price drop ebe a so that in case ndị ke ha mama eliza ahụ bịa ọ na-ebido around 8 o'clock then fa nwere ike fa fa na-elezi ya anya fa ga-amazi ife a na-eme but the way m si afụ ya a ga-azụ ahịa a zụrụ ya ebe a drọpụ ya so that ọ na-abịa ebe a ndị ke ha mama eliza ha na ndị ke ha trump ha abụọ ya etinye aka that is eh, london and eh, new york session fa abụọ ya etinye aka fa dọọ price dọtuo ya ebe a so o nwere ike dọtuo price na 3866 eh, a- a- aka- aka ya awụ ebe a aka ya ezigbote aka ya awụ ebe a so ma ife m na-ele anya ya bụ aka a nwere ike ịkwụsịkwa ebe a ee because a na-ekwu ọzọ ọzọ na-eme so o nwere ike ịkwụsị ebe a o nwere ike kwụsị ebe a ọ na ọ kwụsị ebe a ọ bụ ihe ọ bụ ọ bụ otu o si wee dị so ka anyị na-ele ya anya so o nwee anything mee price wee dapụ ebe a ọ ga-awụ a clear break of structure and uh, that structure that was broken i lee anya ebe a ihe a wụ demand floor 1 demand floor 2 and uh, this is the third demand floor giving here a psychological ascending structure so if it breaks out from there you want to see a retest after break of structure and the price will continue to come down so that's uh, technically what we have and otu a ka o si wee dị so ka anyị na-ele anya ma otu anyị si wee kwuo ya ma otu ọ ga-esi wee dị but enwe m olileanya na otu anyị si wee kwuo ya ka ọ ga-esi wee dị so ka anyị na-ele n'anya